Talemekezekani Ambuye Mulungu wakumwamba ndi kupereka mphamvu ku mpingo wanu. M'bale ndi mulongo, ndimafuna ndikudziwiseni chinthu choopsa kwambiri chimene chikuchitika ku dziko lapansi mu nyengo zimene tikuyendazi kolingana ndi Bible limene tiliwerenge mu phunziro limene tikufuna kuphunzirali. Tisanaphunzire, tipemphere. Ambuye Mulungu, tandioneni ine mtumiki wanu ndili pa malemba. Nawonso awo akumvera ali pa malemba. Tidalitseni ndi kutidziwitsa zimene mukufuna kuti mukatidziwitse. Tikuyilandira mphatso yakudziwako, ndipo tikadziwa, tidzachita. Tikukulonjezani, Ambuye, mu dzina la Yesu. Ameni. Pali chinthu china chake ku dziko lapansi chimene chikupangitsa anthu ambirimbiri kuti adzioneka ngati akukonzekera kubwera kwa Yesu koma asakukonzeka. Mpingo wa Mulungu ndimafuna kuti inu ndine tikadziwitsane kuti nthawi ino imene tikukhala ino ndi nthawi yopweteka kwambiri. Tamverani, pakadali panopa pali chimene chikuchitika m'dziko lapansi lino choopsa kwambiri ndiko kutsikanso kwa milungu ana a mulungu chinthu chimenechi chikuchitika ku dziko lapansi koma chikutchedwa kuti kutsikanso kwa milungu mukafika pa nkhani ya kutsikanso kwa milungu ndi nkhani imene ana a mulungu ndingafune kuti inu ndine tiyiphunzire koma tikumalowa kumalemba ndisadafike pakuti tikaphunzire ndiyambire ngati umboni kuti ine mkulu wanu ine m'bale wanu ine mng'ono wanu ena a inu ine bambo wanu ena a inu azilongo anga, ndisadafiketu ine pofikira muyezo uwu wakulandira Ambuye kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi, kuchokera mu uthenga wa mkulu wanga Paulo, umene adayamba kuulalikira kuchoka mu chapter 9 cha Machitidwe pamene timamva monga mwa malemba kuti tsopano uthenga unayamba kupita kwa amitundu akunja amene anali osawerengeredwa amene m'malemba ena amatchedwa kuti agalu ndinali galu ine m'bale wanga ndili mchikunja koma mkulu wathu Paulo podzalalikira uthenga wa Mulungu umene anamtuma, Baibulo likuti adamutuma kupita kwa amitundu. Komatu sitikungonena kuti ndidali wamitundu kokha, koma kunja kumene ndinali kwa mawu a Mulungu, khalidwe langa linali losayenera. Umboni umene ndimachitira ndi wakuti kwa zaka zochuluka ndakhala ndikupembedza Satana Mdyerekezi Kotero kuti m'mene Mulungu anandiitana kudzatumikira Yesu Khristu, ndimathabe kumaona chithunzithunzi chakukanika kapena kuti kuperewedwa kwa ife amene timazitcha tokha akhirisitu ndi kuzindikira kwache. ndimangoyamika mulungu kuti monga mmene mulungu adandiyitanira ine anayitananso paulo kuti apite kwa amitundu amene adawapeza amitunduwo akudya zopotola amene adawapeza amitunduwo akuchita nyanga anawapeza amitunduwo akuyenda mdama Koma atawalalikira anawauza kuti asiye zopotola, asiye dama, nabwere nasiye kupembedza nyanga ndi mizimu yoipa, kuti akabwere kwa Mulungu, adzakhale ana ake. Muyitano waukulu umene Mulungu adaugwiritsa ntchito kudzera mwa Paulo umenewu ifenso amene tinkayenda m'nyengo ino yamakono tikumatumikira chipembedzo cha satana ngati ineyo pandekha twaibu muyitano uja udandipeza nawo ndiye ndinabwera nditamva ndikuvomera sindachedwe ulendo wochoka ku dziko lachikunja kudzabwera pa chikhristu watitengera mikwingwirima yochuluka chifukwa mdyerekeziyo sadalole mdyerekeziyo sanandipereke sadandipereke kwa ufulu koma adandipereka mwankhanza mondikakamiza ndi kunditsekera njira kuti ndisabwere kwa yesu khristu koma taonani wondiyitana anali wamphamvu anandigonjetsera zoletsazo mpaka na lero nditha kutchedwa mkhirisitu pakati pathu now mmene tikubwera ku chikhristu ndimaonamo yesu yekha mu chikhristu chimenechi pamodzi ndi mzimu wake ndi atate wake akuyendetsa boma lakumwamba molipatula bomali kukhala lomvera ambuye yekha komanso loopa iyeyo, losasakanizika ndi zipembedzo ndi zikhalidwe zachikunja zimene tidakaitanidwamo zo. Tsono tamverani, m'masisitimu a dziko lapansi kuchokera kale Mulungu wakhala akuitana anthu ache kuti akamtumikire Mulunguyo. tsono mmene ndikufuna ndiyambe kulowa uku ngati umboni ndimafuna ndifotokozere bwinobwino pang'ono za chipangizo chimene satana mdyerekezi wakhala akuchigwiritsa ntchito kuti pakati pa mipingo imene imatchedwa kuti yopemphera mmene ine ndatembenuka ana a mulungu ndimaona chipembedzo cha satana koma chikumaonesa kuti chipembedzocho chikutchula yesu koma chili chipembedzo cha satana chimachitika ncha mmene tidali ku sataniki ankatiphunzisa uwu ndi umboni ankatiphunzisa za zinthu ziwiri zimene zikuchitika mu nyengo ya dziko lapansi ndipo kuti zimenezi ndiye zipangizo zochokera kalekale Njira zimene Satana Mdyerekezi wakhala akupezekera pamene pamapezeka anthu amene amazitcha a Mulungu. Chipangizo choyamba chikutchedwa kuti Traditional Satanism. akamafotokozera za traditional satanism ndiye kuti timamuona satana mdyerekezi akupanga boma kuchokera ku miyambo ndi zikhalidwe zimene ana a mulungu okhala mdziko amene sadazipatule ku miyamboyo satana mdierekezi amayikako tradition satanism tikanena kuti tradition satanism ndiye kuti tikunena kuti tradition iyi mulungu wa nthawi ya pansi pano amene ndi satana mdierekezi amapita kukalowerera mu matradition aja ndikukapanga kuti miyambo ya ku dziko lapansi ija ikakhale satanic worship mwa njira ina miyambo imene ana a mulungu timayendamo miyambo imene imabadwa pakati pa anthu a dziko lapansi ku sataniki tili kumeneku ankatiphunzitsa za kuphatikizika kwa satana ndi machenjerero ache kukadzigwetsa yekha mu tradition kotero kuti malo amene mu traditionimu Akadakhalapo Mulungu kuti azikonza miyambo, izilumikizika miyamboyi pamodzi ndi kupembedza Ambuye, Satana Mdyerekezi anathamanga ndi kukalowa ku tradition ija. Kotero kuti mu tradition mfumu yayikulu kwambiri ndi Satana Mdyerekezi. Ndiye iwowa chinthu chimenechi amachitcha kuti tradition satanism. ndiye kuti kunsonga kwa mwambo uliwonse tili ku chipembedzo cha satana amatiuza mmene satana amalowera kumeneko ndi kukapanga kuti imeneyoyo ikakhale satanic worship pamenepa mmene ndikuchitira umboni ndimafuna ndikupatseni chithunzithunzi cha mmene zipembedzo zina zimene zimaoneka kuti zikupembeza ambuye koma zimakhala kuti nazonso ndi masatanism kapena kuti ndi masatanic worshiper koma kuti chipembezo chathu chikhirisitu ku dziko lapansi chikayambe kukhala satanism chikayambe kukhala cha sataniki ndi povuta kwambiri chipembedzocho kukhala cha sataniki ngati satanayu sangalowe ku chipembedzoku kudzera m'miyambo mwa njira ina chimene chimakasanduliza chipembedzo chimene inu ndi ine chili tili kuti chikayambe kuoneka kuti ndi satanic worshiper ndikuti satana mdyerekezi anachita chothekera chilichonse kuti kulikonse kumene kukusonkhana anthu m'dzina la mulungu anthuwo nakhala kuti akuchokera ku mtundu wina wake ndipo ali ndi chikhalidwe chawo satana amapita msanga ku zikhalidwe zimenezo kukapinda anthu aja kuti kumeneko tsopano kukayambe kupezekanso chipembedzo cha satana ndiye chipangizo nambala 1 chimene amapotozera mipingo kuti iyambe kukhala satanic worship ndi tradition kapena kuti miyambo ndikhulupirira inu ndi ine tiyamba kulowa kumalemba kuti tione kuti chimenechi chikuchitika ndi chani now nayenso satana mdyerekezi kuchokera kanthawi chipangizo chimene anachigwiritsa ntchito ku dziko lapansi kuti iyeyo akapezekere pa zinthu za anthu olengedwa ndi mwambo wa dziko lapansi umene anthu akabadwa amayendamo. Satana uja adaika miyambo ku dziko lapansi imene imakampanga kuti pamene mukumpembeza Mulungu akayeseyese satanayo ndi kubanthulako mwambo wa mtundu wina wake nkukupatsani kuti mwambo umenewo tiyendemo. Tikanena kuti iyi ndi satanic worship ndi pamene chipembedzocho chikuonetsa utradition ku dziko lapansi chikuonetsa miyambo ya dziko lapansi imene mulungu sanagwirizane nayo kuti ana ache akayendemo ana a mulungu chinthu chimenechi ndikupatsani kuti dziko lapansili layenda mzigawo ziwiri ndipo lero tili mchigawo chachiwiricho cha miyambo ndiye kumene kukuchitika tradition mukalowa ku bible ndi kumene mumakatengako mawu akuti milungu kapena kuti pamene pali tradition pamayenera kukhala milungu pamene pali mwambo sipamakhala mulungu pamakhala milungu ku tradition sikukhala mulungu koma kumakhala milungu ndi chifukwa chake mukapeza kuti mulungu amayika chikhulupiriro chimodzi tiyeni titenge kuti chikhulupirirocho ndiye tradition ya ana akupita kumwamba ndiye mulungu wathu ndi mmodzi chipembedzonso ku dziko lapansi cha anthu okhulupirira mulungu chikuyenera kukhalanso chimodzi chifukwa mulungu ndi mmodzi amene timamuyitana mu zinenero zosiyanasiyana mu mipingo yosiyanasiyana timapembeza mulungu mmodziyo ndiye mulunguyu amapembezeka pomutsatira chifuniro ndi kumvetsera ku chimene iyeyo angakonde kuti ife tichite pamene mukapita ku teledishoni ku teledishoni kumakhala milungu ndi chifukwa chake mukapeza kuti mu malawi momwe muno tili ndi mateledishoni osiyanasiyana ayawo ali ndi teledishoni yawo imene mwina tingayitche kuti kacha Yao Yao kumeneko kuli mulungu wa Ayawo ku tradition ndiye kuti ku tradition ya Ayawo mwachitsanzo ngati kwathu kumaombanatu milungu kuli jando timakampeza ali kumeneko ngati mulungu amene amayenda limodzi ndi kamwambo kooneka ngati ku baibulo kamapezeka kamdulidwe koma at the same time satana akudzipanikiza pakatipa nkukayikako mwambo pa mdulidwe uja tradition zinyawu zachiyawo mukazipeza kumtundu wachiyawo uja chachitika ncha mwambo uwu ngwapadera umakhuza ife tokha anthu a mtundu wa chiyawo ndiye kuti tili ndi jandoyi tikapeza nakanga kumeneku tikapeza ngaliba ya ngaliba now tikapeza zinthu zimenezi ndiye timakapeza mzukulu wa ngaliba ya ngaliba amene amatchedwa kuti yatonombe kapena kuti tonombe ndiye kuti pamenepa mukapeza kuti imeneyi ndi milungu imene ikuchita lead Yao culture Yao tradition that tradition ndiyosiyana kwambiri ndi chikhulupiriro cha kwa ana a mulungu ndi mulungu chifukwa mulungu ndi mmodzi mu tradition simumakhala mulungu mmodzi mumakhala milungu yosiyanasiyana now Pamene tinali ku chipembedzo cha Satana ngati mbali imodzi ya kufotokoza kwanga yoyambirira ndisadapite ku chimene ndikufuna tiphunzire, ankatiphunzitsa za Satanism tradition kapena kuti tradition in Satan kapena kuti tradition Satanism. Imeneyi potiphunzitsa amatiuza kutchuka kwa milungu imene ndi yambirimbiri imakapanga ma tradition ku dziko lapansi mwa ichi satana potiphunzitsa tili ku chipembedzo cha satanako ankatiphunzitsa kuti ine satana ndimayendayenda ndikuyendesa ufumu wa dziko lapansi ngati kwathu kwa ine kumene ndidagwerako ndimalowa m'materedishoni ndimalowa m'miyambo popeza kuti mulungu amene adatilenga ine ngati ngero ndi mmodzi ine sindimachita pandekha mmodzi koma ndimachita mothandizana ndi ziwanda zanga zimene zimatchedwa kuti milungu ndipo nkhani imeneyi ndidayiyamba kale kale ku dziko lapansi kuyendesa ufumu ufumu umakhala ogawanagawana chifukwa kulikonse kumakhala kuti ine satana ndatumizako chiwanda changa ndatumizako ngero akayendetse chikhalidwe chimenecho pachokha ndiye kuchokera m'makacha kapena kuti m'materedishoni ana a mulungu mundimvesese ndi mmene mumapezeka kuti tikumvamo mawu obwerezedwabwerezedwa ku baibulo amene timapeza kambirimbiri otchedwa kuti milungu chingerezi gods osati mulungu koma milungu kotero ana a mulungu amene amapembeza mulungu mu mzimu ndi mchoonadi mulungu wawo ndi mmodzi mulunguyi ndi wansanje saphatikana ndi gods milungu chifukwa tradition imayendetsedwa ndi milungu ku dziko lapansi now chimenecho chakuti tradition ichi ndi chimene ku chipembedzo cha satana amatipatsa mutu wakuti traditional satanism tikamayang'ana maufumu a ku dziko lapansi maufumuwa anadzadza ndi miyambo yosiyanasiyana ndiye kulibe mwambo umene satana adangousiya osautumizira mp woti akayang'anire mwambowo azitenga malipoti kupititsa kwa satana azitenga za kwa satana ndi kumayika zitukuko mu materedishoniwo ndiye materedishoniwa kuchokera kale popeza amayendetsedwa ndi milungu akhala akusintha by and by akhala akusintha nyengo ndi nyengo pang'ono ndi pang'ono now potiphunzitsa amatiwuza kuti kuchokera kale lonse la zaka zosawerengeka masauzande mmene kwakhala kuli munthu ku dziko lapansi pa human race satana wakhala akuyika milungu ngati njira yoyendetsera ufumu wa dziko lapansi milunguyo yakhala ikutumidwa ikagwire ntchito ku dziko lapansi kuti ikayendetse boma la dziko lapansi kotero iyi imene ikutchedwa kuti tradition satanism ankatiuza kuti tradition satanism ndi imene yakhala ikuyendetsa miyambo mchikalekale mu sistimu zakale zopanda sukulu mu nyengo zachikale zopanda chitukuko satana anagwira wanthu pamene kunalibe ma microscope anagwira wanthu pamene kunalibe matelevishoni anali ndi anthu pamene kunalibe matelegalamu anali ndi anthu pamene kunalibe intaneti anali ndi anthu satana pamene kunalibe ma post office anali ndi anthu pamene kunalibe matelefoni anali ndi anthu satana pamene kunalibe galimoto anali ndi anthu kulibe ndege anali ndi anthu kulibe gitala anali ndi anthu kulibe piano anali ndi anthu kulibe chitoliro cha mtundu uliwonse anali ndi anthu kulibe magesi anali ndi anthu kulibe njanje anali ndi anthu pa sitima pamadzi palibe anali ndi anthu ndege sizikuuluka adali ndi anthu kulibe tala anali ndi anthu kulibe bridge ndipo amayendetsa boma limenelo mu nyengo yakaleyo potiphunzitsa nyengo yoyambayi amatiwuza kuti imeneyi imayendwa monga satanism tradition kapena kuti tradition satanism kodi zikumveka izi satanayi sikuti anangokhala ayi ngakhale tikapita kuti tikawerenge malemba ku buku la genesis chapter number 3 verse number 1 akutiuza kuti ndipo njoka inali yochenjera yoposa zamoyo zonse za mthengo zimene adazipanga yehova mulungu ndipo inati kwa mkazi Eya, kodi Mulungu anatitu usadye mitengo yonse yakumundaku? Ndipo mkaziyo anati kwa njoka, Ifetu adatilamulira kuti tidye zonse. Now, mukafufuzafufuza pamenepa tikupeza kuti ndi ntchito yake Satana kulowerera pamene Mulungu waika lamulo. Genesis chapter number 3 tikuona kuti Mulungu akuyika lamulo lamuloli tatenti litengeni kuti imeneyi ikadayenera kukhala tradition ya mulungu culture ya mulungu ndi kuti anthu amvere za mulungu ali pansi pano azigwira zina zina asamachite zina azidye nawo zina asadye nawo zina avale nawo zina asavale nawo zina asambire zina asasambire zina akwere zina asakwere zina amve zina asamve okondedwa culture ya mulungu imakhala ndi kulekanitsa pamene satana mdierekezi akubwera akuwauza kuti eya zimene mulungu anatizi ayi now ndikubwera ine kudzachita mount kudzadzala tradition ina chikhalidwe china machitidwe ena akuti amene mukumulankhulirayo ndi kumkhulupirirayo sakuoneka ndi maso yang'ana kwa ine cheuka uyambe kumvera kwa ine chinali chiyambi cha tradition ya ku dziko lapansi kuchita maganizo a satana kupanga zimene satana akufuna ndiye verse number 1 ya genesis chapter number 3 timamva mawu akuti ndipo njoka inali yakuchenjera koposa zamoyo zonse zakuthengo zimene yehova adazipanga ndipo inati kwa mkazi eya kodi mulungu anati m'mundamu musadye mitengo yonse ya m'mundamu anamvera kuti pakuti mmene amapangana anali awiri ndi mulungu satana mdierekezi amayika ukagogodi kubisalira now tikupeza kuti pamenepa satana uja wamubisalira mpingo ndiye amatiphunzitsa kuti chimenechi chinali chiyambi cha satanism tradition miyambo yoperekedwa miyambo kapena kuti malamulo operekedwa kusogozedwa ndi satana kuti wanthu atsate zimene yehova sadanene tikati miyambo ndi zimene anena wanthu miyambo kapena kuti kacha kapena kuti tradition ndi zimene akonza wanthu kuti wanthu muzitsatira zokonzedwa ndi munthu ndiye munthuyo samangopanga zinthuzi ali yekha satana amathamanga kukayika anayika maziko pamenepa ngati kuyamba ndiye anatiuza kuti kapena kuti ndikufotokozereni kuti mpingo wa mulungu this traditional satanism inayamba kanthawi zimene satana amapanga tsopano ndikuti akayipeza tradition pambali pa pamakhala pali chipembedzo cha mulungu ndi tradition iliyonse imasogozedwa ndi satana chifukwa ndi boma la satana limene lilibe mulungu mmodzi ndi amayika milungu imene tiyipeze kuyiwerenga ku bible imene imapanga tradition ku dziko lapansi kapena kuti kacha ku dziko lapansi kapena kuti mwambo ku dziko lacha lapansi zimveke pa now mmene akunena kuti eya akusintha akuyika chikhalidwe chakapembezedwe kena kapena kamveredwe kena kakuchita kwa zinthu kuchokera pamenepa amanena kuti chimenechi chayenda mu system zachikalekale komano tikuyendabe mchipembedzo chimenechi cha satana mu zaka 17 anandifotokozera kuti kuchoka ku traditional kumene satana wakhala akulowerera mukakapita ku baibulo la akhirisitu baibulo la anthu a mulungu ndiye ankalankhula monyoza kunyozesa kuti nzopanda kanthu kumeneko mukapeza kuti atitchula kwambirimbiri kumatitcha kuti ife milungu gods zoona traditional kuchokera kale ndi imene mumayipeza m'baibulo kumene timakamva mawu akuti milungu milungu ya nthawi ya pansi pano yambirimbiri monga ndanena kuti ine ngati mchawa traditional yanga imandipatsa jando traditional ya kwathu mmene ndanena kuti mumapezeka ngaliba ya ngaliba mumapezeka tonombe mmene mu- mumapezeka uyu mkuluyi amene amene tikumutcha kuti jando amakhala kuti kumeneko now milungu yonseyi imene iyi imene ikuchita pamodzi ndi jando ndi ya ife tokha kuli mulungu tradition imakhala mulungu kotero kuti mtumiki wina aliyense pansi pa thambo amene anganene kuti chikhalidwe cha dziko lapansi ndi chovomerezeka pa zinthu za mulungu akhala kuti akunama akunama akunama ndipo kuti iyeyo choonadi chantayika ndi kuti baibo sadawerenge kaya ali mkalata kaya alibe kaya adapita ku koleji kaya sadapite koma pakapezeka mtumiki pansi pa thambo oyamikira teredishoni kuti ndiyofanana ndi zinthu za mulungu ana mulungu mumuchite cheki mtumikiyo ndi kutheka kuti waphonya khomo lopita kwathu chifukwa tradition ndiye milungu gods sikumakhala mulungu mmodzi kasi kumveka kaya now ngati ine ndili munthu wa mulungu ndiye ndapita pakati pa anthu ndikufuna kupembeza limodzi ndi anthu amene ndapeza choyamba ndidziwe kuti kodi amene ndikukasonkhanirawa amapembeza mulungu wake uti oyemweyu wanga mmodzi no matter amenewa chipembezo chawochi achichitira pakati pa achawa koma mulungu adayitana akumpembeza mulungu wakumwamba pamenepa amenewa sindikufunika kuti ndikapeza akupembeza mulungu mchichawa kapena kuti akupembeza mulungu m'miyambo yachiyawo ndiye kuti china chake chikakhala kuti chaphonya direction sichili pa malo amene chikuyenera kukhala chifukwa bible kwa aliyense oliwerenga timapezamo nkhani ya milungu kusataniki ankatiphunzitsa kuti chimene chimatchedwa miyambochi ndi chipembezo cha satana chimene chimatchedwa kuti tradition satanism chifukwa ku teredishoniko kumakhala ziwanda zanga ine satana imeneyi ndiye knowledge imene ine ndili nayo ya umboni choyamba amandiwuza choncho ndipo ndinabwera ndi full knowledge imeneyi mpaka pamene timatekwera maudindo mu chipembezo chimenechi cha satana timapita ku maorganization kuti mabungwe timayenda kumakaona mmene nyawu zimachitira kumaona achina kasiya maliro mmene mu ndikumaona zipangizo zosiyanasiyana ndikumadziwa kuti oho chikoka cha nyawu chagona apa zinsinsi zakunyawuko malingana ni mulungu timakayendera kuyendera vimbudza kukaona kupita kupita kukaona mmene ayoruba amapembezera milungu yotchedwa katau na uma milungu ya dziko lapansi kuipembeza mosiyanasiyana mmene amapembezera tradition ya anyamata okhala ku guinea kumbali ija kuli kamtundu kamene amakatcha kuti apaupau kukhalanso mphepete mwa paupau river makosana ali ndi chikhalidwe chawo with their tradition matradishoni amenewa tinayendera ku dziko lapansi tinapita kumunsi kwa senegal kumene tidakapeza kuti kuli katradishoni kamene anthuwo kumeneko akadachitabe chikanibalizimu amadyana okhaokha mtchire tradition imene imathandizidwa ni ziwanda okondedwa tikapita ku bible akati tradition ndiye kuti tikunena kuti chipembezocho ndi chipembezo cha milungu imene mu baibulo amayitcha kuti milungu tiwerenga bible koma ndiikaye umboni ana a mulungu mmene tikusendera kufika kwathu tisamavomereza ziphunziso tisamavomereza nzeru za wanthu a sukulu pamenepa sitikudana ndi sukulu koma kuti ngati sukuluyi tsopano ikutiphunzisa human rights ecumenical iko kukhala kofanana ndiye kuti chimenechi chisukuluchi chikhala kuti ni chimodzi mwa chipangizo cha chipembezo cha satana chifukwa sichikumpanga munthu kumzindikiritsa kusiyana pakati pa milunguyi koma chikumpanga kuti chikafananitse ndiye kuti chayamba kukhala yoyipa mchake tikuchiloza kuti aa ngati nsukulu ndiye kuti sukulu ikhoza kukhala yoyipa mwina tiwauze wana ku sukulu ayambe aleka chifukwa nde kuti kumwamba sakafika mmene niwonera ine ngati sukulu izitiphunzisa kukhala kofanana ndi kufananisa chipembezo chifanane ndi aliyense mmene akukhalira achewa ifenso tipembeze mchichewa mmene akukhalira ayawo ifenso tipembeze mchiyawo ndiye kuti ngati sukulu ikutiphunzitsa zimenezi mm, bwanji wanawa taletse tingowapitisa mmadimba abakathirira pamene tikuyembekezera kubwera kwa yesu chifukwa ndiye kuti wanawa tikaphonya tikakafika kwathu sindikaona atu ine wana chifukwa sukulu ikuwauza kuti pakati pa ine ndi mpaupau wa ku Guinea amene ali ndi chikanibalizimu ndi kacha si tchimo kudya munthu kukamtundu kameneko kamakhala konko si tchimo kudya munthu si tchimo kudya munthu si tchimo kuchekana mipeni amagwazana amaloza kuti mwana uyu ndi amene titi timudye pa 6 December munthu umakhala ku nkhalangoko ukudziwa tsiku lakufa chifukwa phwando limene ladzachitira iweyo ndi kacha kwawoko si tchimo nayenso ophedwa amayenda ovomereza chifukwa ndi kacha yakumeneko ndi milungu ndi chimene ndikuyesa kufuna kulankhula now mpingo wa mulungu pamene ndikumaliza gawo loyambali ndimafuna mumve kuti umboni nikuperekera pano ana a mulungu tikuyenda ku dziko lapansi mu traditional satanism imene idachitika kuyenda mmene timafika mamereniyamu achapakatipapa so pano tinasintha kuchoka ku traditional satanism ndiye tsopano tinabwera kudzalowa imene imatchedwa kuti modern satanism ndi imene inu ndi ine tili mwa njira ina satanic worship inayamba kugonera mu traditional satanism mmene muli miyambo komanso kuli milungu yosiyanasiyana imene m'miyambomo timayilemekeza kuchoka pamenepa mmene dziko likutukuka tidasintha kubwera ku modern satanism koma ndili ku traditional satanism komweku ndimafuna kuti kumeneku mpingo wa mulungu Tsopano tiyambe tioneko lemba lopezeka pa Masalimo 115. Lemba lopezeka pa Masalimo 115 zikukhala ngati tiwerenga vesi yake ya 4 mpaka 8 ngati tikwanitse tateni tiwerengeni tikunena za tsopano tikuchoka ku umboniku koma pofuna kuthirira umboni kuti chakhala chachabe tateni tioneni vesi namba 4 akunena kuti mafano awo asiliva ndi golidi ntchito za manja a wanthu. Pakamwa ali napo, koma osalankhula, maso ali nawo, koma osapenya, makutu ali nawo, koma osamva, mphuno ali nazo, koma osanunkhiza, manja ali nawo, koma osagwira, mapazi ali nawo, koma osayenda, kapena sanena pamenepa, kapena sanena pa mmero pawo mpingo wa mulungu verse number 8 adzafanana nawo iwo akuwapanga ndi anthu akuwakhulupirira so verse number 8 ikutipatsa conclusion imene ikuyamba pa vesi namba 4 imene akunena za mafano mutu waukulu pamenepo walemba la chapter chimenechi mawu apamwamba akunena kuti mulungu ndi ulemerero mafano ndi wachabe mulungu ndi waulemerero koma mafano ndi achabe ndiye kuti sopano mukayamba kulowa ku tradition tradition imapanga ndi zifanizo mafano ndi amene amayendesa tradition chimene amatiphunzitsa pamenepa tikalowa mkalasi ku satanic amanena kuti tikanena kuti tradition satanism tradition iliyonse kumakhala spirit behind koma mu tradition satanism tinkasema zinthu kuyika zimene achipembezo a tradition imo azichiona chikhala chosema ndi sopano mmene inu ndine tikulowa ku bible kukathirira umboni za tradition satanism kunena kuti chipembezo chilichonse cha dziko lapansi chimene ndi mwambo wa dziko lapansi chikuchitika ncha kumeneku kumakhala maspiriti mizimu ziwanda koma ziwandazi nyengo yonse ya tradition satanism sizinkaonekera zinkata zinkasema zinthu ndi kukhala kuseli kwa zosemazo ndiye zimene masalimo akutipatsa pano kuti zimakhala ndi mano ndi zosemedwa akunena kuti zinthu zimenezi ndi mafano ndi asiliva ndi ntchito ya manja a munthu now nthawi zonse pamene pali tradition pamakhala zimene anthu apanga zosema wanthu ngati sichioneka ngati chasemedwa ngati chiboliboli koma mkati mwa tradition mumakhala miyambo imene imayimiranso ngati zosema zimene anthu amakazilemekeza mukukumbukira inu kunena kuti m'masiku adzana Tradition imakana kupita ku manda utavala nsapato. M'miyambo ina, sikuti mukaliona fano losema apapa kuti laikidwa kuti ichocho nsapato anthu muilambire ayi, koma mukamalowa m'mandamo aliyense kuvula cha nsapato kuika poteropo. walamula ndani chimenechi ndi spirit behind the tradition spirit behind culture ana a mulungu ndikuyesa kuwalitsa bwino chimene chikuchitika ku mpingo ku dziko lapansi chimene ana a mulungu tikuyesa kuchisalaza kuti ayi tiye tiime monga ana a mulungu ndipo tiyang'anire ndi chiyang'aniro chakuti ngatitu sitikwaniritsa mayeretsedwe a ufumu wa mulungu mkati mwathu podzipatula ku miyamboyi ndiye kuti ulendowu tiupita ku gahena akuvula nsapato avulira cha now kumakhala zopanga wanthu ndikufuna kutanthauza kuti vesi namba 4 akanena kuti mafano awo ndi asiliva ndi golidi makamaka mawu akuti ndi ntchito za manja a wanthu mukapeza kuti ena amasema nkumachilambira kalero koma wena sankasema koma ankangosema lamulo lakuti wanthu alilambire mwachisanzo ngati s- fano limene ife tonse amalawi ndi dziko lonse lapansi timalipereka mulungu wa ku judicial hamak dakus mulungu wa judicial wota amene anthu tonse tikamapita ku khoti timakalambira hamas dakushi amakhala mota jaji samatituma amakhala ali kusogoloko amamutcha kuti the worshipper nkhani yosausatu iyi ndiye tonse tikalowa ku khoti palibe chiboliboli chimene mumachiona koma aliyense akamalowa ku khoti amawerama mutu bow down chonchi kapena kumayenda chafuta mbuyo akamatuluka ku khoti akayimirira kuti akufuna kutaya madzi milandu ili mkati jaji ali kutsogolo Hamash Dakusi amatiweramizitsa kuweramira kutsogoloko kuwerama kuti wera olo jaji achokepo kuti sanabwere koma pamene mukudikira kuti jaji akhale kusogolo the worshiper ife timapezeka kuti chigomecho kuti ndi lamulo la hamashi dakusa chosema chimene simukachiona koma pano akuti ndi ntchito ya manja a munthu timakalambira tradition behind kumakhala milungu culture behind kumakhala mulungu worship ya satana behind kumakhala milungu kumakhala satanayo now tikapita ku bungwe la khoti ndiye kuti wanthu timalambira mwina pafupi kulambira munthu mnzathu chifukwa mungoganiza kuti majaji timatcha kuti the worship your worship your worship is chakuti chakuti worship ndi worship kodi tikati worship imayenera kupita kwa ndani ndi mulungu yekha koma sukulu inatiuza kuti oweruza ndi milungu payokha dakush shamash tiyilambire now behind this worshiper kuseliku kumakhala kuti satana akulemekezeka sono bukuli likungotipatsa ngati kuti chinthucho chasemedwa ndiye zina zimakhala zosema koma zina sizimasemedwa tiyeni tipite kwa asing'anga makomo onse asing'anga amene timapita timakapeza kuti ndi culture kuli satana kuli worship mopanda kutiuza kanthu timavula tokha nsapato akamakupasanso mankhwalawo tinazolowera kuti pazikhala kukokerana wina agwire uku wina kukhala ngati akukulanda koma chili chako chomwe kuchita transfer mizimu ya ziwanda kuchita transfer mphamvu ya satana mdyerekezi ni fano limene linangosemedwa koma silioneka zimapezeka zonsezi ku culture ku tradition

dama, chisakuchi atavala bwinobwino koma tonse tikalowa timakalambira miyambo yosiyanasiyana ya ku dziko lapansi imene satana adayipanga imalemekeza satanayo payekha ana a mulungu ndimatero kuti amatiphunzitsa zimenezi ndipo inenso ndikuphunzitsa zomwezi chifukwa cha Paulo akuyitanidwa ngati mtumiki wopita kwa amitundu. Inenso Mulungu wandiyitana ngati mtumiki wopita kwa anthu a ku dziko lapansi amene adakasisitabe Satana n'kumaganiza kuti tikamapembedza miyambo ya dziko lapansi zilibe kanthu zili bwino. Inetu ndi mtumiki amene Mulungu wandituma ngati paulo yemweyo ndipite kwa anthu amakono nikawuze kuti kuseli kwa makampani akamapanga sopoyi kumakhala zimigolomigolo za mafuta ankhumba kumakhala maparabinzi kumenekunso kumakhala mapetroliyamu zakuseli mumakhala mukupembeza milungu yachikunja achina kemosi mulungu wa cosmeticsi sakumva wanthu vuto lake ndimalankhula Chimchichewa ndi amalawi chichewa chimavuta kumva mautumiki sangafanani kamakakamira kuti Twaibu amakamba za satana za satana iyi ndekaya kodi inu mukuyiwala pa buku la machitidwe kadakumbukira vesi akuchitibwa mmene akuwatuma akuti paulo anamtuma kwa amitundu Petulo ndi mnzake akuwatuma kwa mdulidwe mauthenga amene mulungu amatituma amatituma mosiyana nchaka ine ndikamamva olalika anzanga akulalikira ndimadalisika usiku kuchezera kumvera maulaliki munitukana ine nimamverako nimamvera zonitukanazo nimangoti apo atukana akutukana ine o uthengawo akunena ine koma apo akunena za yesu ameni timadziwa kuti mulungu anatuma ena apite kwa mitundu anatuma ena apite kwa mdulidwe anthu a mulungu mwatani tsono ife mulungu watituma kuti tipite kwa anthu amene ali mu modern satanism limene ndi gawo lachiwiri la chipembedzo cha satana ku dziko lapansi chimene chikuyenda nafe limodzi ana a mulungu mukachoka ku tradition satanism mumafika ku modern satanism nkhani imeneyi imakhala yosausa kwambiri okondedwa mu modern satanism muli zinthu zingapo zovuta kwambiri koma mwina inu ndi ine tisadapite kutali mmene ndikumaliza umboni ngati chigawo chachiwiri chigawotu ichi nchachiwiri cha chipembedzo cha satana ku dziko lapansi ponena za tradition ponena za culture ana a mulungu mukamva culture mukamva tradition ku baibuloku a China aka zimenezi ndi zija mumazimva kuti milungu sakumva anthu chichewa chikuwavuta kumva koma ndithu Achewa anzanga mukakhumudwa tikakafika kwathu mmene tikaona ambiri amene adasisita milungu ya ku dziko lapansi mdzina la culture yawo akulowa ku gahena amene adasisita miyambo ya dziko lapansi mdzina la mtundu wawo akulowa ku gahena Ana a Mulungu, tisamatengere chikhalidwe cha dziko. Chikhalidwe cha dziko chimayenda ndi milungu. Baibulo limatiwuza kuti mulungu wa nthawi ya pansi pano. Kodi kumwamba kuli culture? Kulibe. Dziko lapansi ndi kumene kuli miyambo. Ndiye ngati miyambo ili ku dziko lapansi, Satana ndani? Ndi mulungu wa nthawi ya pansi pano. Mwa njira ina,

ili papa miyambo manganje vimbuza chimtali gule wamkulu chiterera okondedwa miyambo yonseyi ndi miyambo ya dziko lapansi imene mulungu wake the king of tradition ndi satana wachikhalire amene adayichotsa kumalondola mmene dziko likuyendera mmene anaona kuti aha tsopano anthu ayamba kupanga mabuliji nsanja zitalizitali ayamba kupanga zimachini zotchedwa ferry zija zinali pa Kazungula ferry ija inali pa Liwonde tikusintha tikupita ku modern satanism nayenso anamera mapiko atanyamula culture-yi kulondola chitukuko cha nthawi ya pansi pano kotero kuti inu ndi ine tsopano tili mchigawo cha chipembedzo cha satana koma mmene eni yakewa amayitcha kuti modern satanism kodi inu ndinu membala wa mulungu funso langa ndi limenelo mmene ndikumaliza chigawo chimenechi osati kutheratu koma ndiyambe ndadula kaye audio-yi kuti imveke bwino ndi funso lakuti kodi inu ndinu membala wa mulungu